cɛbɔ saba olu de bena n'u kɔgɔ da ɲɔgɔn disi la walasa ka musa faki mahamati nɔnabila farafinatɔnba union africaine commission presidanya la o cɛbɔ saba kenya jamana kɔnɔden raila odinga madagaskar ka den richard randriamandrato ani jibuti jamana kɔnɔden mahamudu ali yusuf jɔyɔrɔ ɲini farafinatɔnba union africaine ɲɛmɔgɔya kunna mɔgɔ be se k'a fɔ kenya jamana fanga sinamatɔn min kanbɔlen don n'o ye raila odinga ye ale ye cɛbɔw la disiba ye barisabu ka da kan fɛɛn min ye kalatako ye a ye caaman ɲɛdɔn o la a y'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini kenya jamana kɔnɔ siɲɛ duuru ka tugu ɲɔgɔn kɔ minisiri ɲɛmaaya a y'o fana kɛ ka ta saan ba fila ni seegin na ka taa se saan ba fila ni tan ani saba ma wa raila odinga be se k'i sigi ni kenya jamana ɲɛma william ruto ka dɛmɛ ye a n'a ka jukɔrɔmadondon fɛɛn min bena k'ale ka fiɲɛ ye si janfara barisabu ka da kan ɲinan san bisegin don ni bincogo b'a la siko in de be sɔn k'a lajigin jibuti jamana cɛbɔ mahamud ali yusuf ale si be san biduru ni kɔnɔntɔn na a fana ye jibuti jamana ɲɛma omar gele masurunyalamɔgɔ ye a jɛɲɔgɔn don politikiko binakun kan baara ɲɛdɔn ni faamu walankatalen don a la kosɛbɛ saan mugan a y'o de kɛ minisiriya la minisiriso kunna min ka cɛw be ɲɛsin jibuti jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw dilanni kama madagaskarikaw ka cɛbɔ richard randriamandrato nin bena k'a siɲɛ fɔlɔ ye kabiri madagaskar be yen nɔ a ka kariya k'i sen don nin n'a ɲɔgɔnna kalatabaw la farafinatɔnba union afrikɛni jɔyɔrɔba nɔfɛ laɲini min kɔnin don a dalen bɛ u ka cɛbɔ nin kan fo a ka kɛ farafinatɔnba union afrikɛni komisiyɔn ma ɲɛma ye kɔngo rdc jamana basigi tiɲɛnen don k'a sababu kɛ m23 mamurutilen jɛkulu ye rwanda jamana kɛlɛbolo de ka dɛmɛ bɛ u ye goma minɛlen kɔfɛ u y'u sɛnsɛn ka don bukavu dugu kɔnɔna na ka bɛn jumadon su ma kabini ni sɔgɔmada yanfan fɛla fɛ m23 mamurutilen jɛkulu ye donni daminɛ bukavu dugu kɔnɔna na dugudenw sɔminen ko la caaman benna k'i yɛrɛ ɲini bukavu duguden n'i y'a hakɛ dan a bɛ taa se maa miliyɔn kelen na butigitigiw fara cakɛdatigiw kan ani duguden nanamasumalenw a fɛn fɛn kun be bɛɛ lajɛlen y'u ka daw sɔgɔ ni k'u yɛrɛ ɲini goma minɛlen kɔfɛ ka tila ka kavumu pankurunjigikɛnɛ minɛ m23 mamurutilen jɛkulu fɛ ani u dɛmɛbaga jɛkulu sigi kun ka kan ka kɛ n'a ye k'a fɔ u bɛna don woroduguyanfan kan kamanagan kɔni ni hami ni jɔrɔ o ye bukavu ka denw ta ye m23 y'a komini saba bɛɛ minɛ ka ban jamana kɔnɔdenw bɛ k'u yɛrɛ ɲini cogo min hali jamana ka lasigiden minnu bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen y'i sen tɛgɛ nin ko laban ta kɛnyɛrɛye minnu kɔni y'u nin di jamana dɛmɛli kama n'o ye jeune volontaire patriotikiw ye ani FARDC soldaw olu kɔni b'a la k'a ɲɛɲini ka se k'u kɔgɔ da jugulamɔgɔw la waasa dugu bɛ bɔ bolo la cogo min u kɔni ma bukavu dugu bila fɔlɔ nanzaralatɔnba union africaine wasabulon parlement européen u ye ɲangili miiriya dɔ hakilina ta rwanda jamana kama rwanda jamana ka se ka ɲangi k'a sababu kɛ a sen be goma dugu basigi tiɲɛni min na kɔngo rdc jamana kɔnɔ an be don min na i n'a fɔ komin bi goma dugu be m23 mamurutilen jɛkulu ka jɔ kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ mamurutilen jɛkulu in kɔni kɔrɔ donnen don rwanda jamana de fɛ olu de ye ko in kolokoloba ye wa u kɛn bɛ sababu jugu ye bi ka kɔngo rdc jamana coron k'a dafiri ka bila sen sabara kɔnɔ lakanabaliya sababu la o kama nanzaralatɔnba union africaine wasabulon kɔnɔ denw u y'a dajira u ka ɲangi u ka takuru dadonni na farafinatɔnba union européenne ka wasabulon kɔnɔ denw u y'a ɲini commission européenne fɛ ani jɛkulu min da bɛ kumaɲɔgɔnya la nansaralatɔnba union européenne ani rwanda ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ɲangili ninnu waleya daminɛ ka gɛrɛntɛ sigi rwanda jamana kan k'a yira a la a bi waleya cɛjugu min na m23 mamurutilen jɛkulu kɔfɛ ka rwanda jamana kɛlɛ a ka bɔ a fana da k'a ma bɛn o de kama u tun ye bɛnkan min sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o kun b'a yamaruya rwanda jamana ye dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira dɔw ka se ka soli k'a labaara rwanda jamana fɛ dugu minnu bɛ m23 mamurutilen jɛkulu ka yamaruya kɔnɔ fɛɛrɛ bɛna kɛ k'o baaraw lajɔ Nansarala tɔnba Union européenne wasadenw u y'a laɲini u ka laɲiniw na fana dɛmɛ min bɛ bila Rwanda jamana ka bolo kan nansarala tɔnba waribonbaw ani diɲɛ seleke naani setigi jamanaw waribonbaw fɛ u bɛɛ lajɛlen ka se ka jɔ k'a dabɔ nin tulu ninnu bɛɛ lajɛlen na o ka kɛ fura ɲuman ye kɔngo rdc jamana bɛ se ka ninakili cogo min kɔngo rdc mara ka segin a ka sɔrasiya ma Rwanda jamana bɛ se ka juru tigɛ cogo min ani M23 mamurutilen jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ wa Rwanda jamana bɛ dɛmɛ min fana lase mamurutilen jɛkulu in ma u ka tigɛ nin fura de sɔrɔla nansarala tɔnba Union européenne wasadenw fɛ sariya in bɛnkan tatɔ a tara k'a don ba la ni kuru ba naani ni bi naani ni saba ye wasaden kɛmɛ naani ani bi kɔnɔntɔn ni duuru cɛma diɲɛ seleke naani tɔnba nations unies secrétaire général antonio guterres a ye weleweleda kɛ k'a ɲini diɲɛ seleke naani setigi jamana communauté internationale fɛ u ka hakili jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sudan jamana fɛ k'a dɛmɛ adamadenya dɛmɛ cogo ɲuman na waasa sudankadenw be degun min kɔnɔ bi u ka se ka magɛn adamadenya binakun kan u sigin bɛ ka dɛmɛ ninnu kɔnɔ kɛlɛ tiɲɛni ani mankan tiɲɛni n'a ɲangata min bɛ sudankadenw kan fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ k'u lajɔ cogo min diɲɛ seleke naani tɔnba nations unies secrétaire général antonio guterres ka kɔrɔfɔw la min kɛra a fɛ ka bɛn jumadon ma a kɛra farafina tɔnba union africaine ka lajɛrɛba sommet de kɛnɛ kɔnɔna na addis abeba o sommet ɲɔgɔnkunbɛnba kɔnɔna na lajɛrɛba dɔ sigira sen kan k'o kɛrɛnkɛrɛn buna adamadenya ɲɔgɔn dɛmɛ kun kan conférence humanitaire antonio guterres ye kɔrɔfɔ in ben yen de tabali sanfɛ ka sudan ka denw ka lahalaya ɲɛfɔ ani ka laɲini kɛ u dɛmɛ cogo la haut commissaire pour les réfugiés n'ale ye maa ye farafinatɔnba union africaine kɔnɔ ɲɛmɔgɔ min ka cɛw bɛ ɲɛsin mankan kɛra sababu ye ka minnu lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'u taara u yɛrɛ kalifa fan wɛrɛ fɛ olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli kama a ye foli di sudankadenw ma baɲumankɛtɔnw ni forobatɔnw bɛ ka dɛmɛ min fana lase ni ka sudan jamana magɛn sudan yɛrɛ jamana kɔnɔ ani sudan ka den minnu siranna k'u yɛrɛ ɲini ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa u yɛrɛ kalifa yɔrɔ wɛrɛw la o kɛra jamana kɔnɔna ye sa o kɛra jamana kɔkanna ye minnu bɛ dɛmɛ lase olu ma a y'u bɛɛ lajɛlen fo hali bi k'u su ka kɛ o dɛmɛɲɔgɔnya kan